amayi ndi abambo ndifuna ndikutsimikizireni kuti zivute bwanji malawi zinthu zikhala bwino zivute maka malawi zinthu zikhala bwino nkhani ya mafuta a magalimoto tikukonza sitangokhala ya nditabwera ine pano 2004 anthu amalakatika ndi matenda a hiv aids zimene zija zinatha Muyesa zinangotha panali wina wa maganizo munthu wace anali bingu nditabwera ineyo panali njala mmadera onse munali njala anthu amafa ndi njala zimene zija zachepa muyesa kuti zinango- zinangozibwerera ndiye mukanene kuti iyayi boma limene silikukhala bwino ena akuti ayi boma limene likugwa mukugwa ndi inuyo yes boma limene siligwa iyayi mugwa ndi inu amene mukunenayo choncho zi- mu- musamanene zopanda phindu ayi koma nkhani ndinu otsutsa boma Munganene kuti ndithu misewu simuyiona, zipatala simukuona, masukulu simukuona, ndikuona kuti nothing, nothing, nothing. Mumadziwa nothing? Munatani? Amene njiru yachotopita kuti basi mwangokhala tsopano akhungu osaona chitukuko chikuchitika mu dziko muno Ndipo chita, chichitika ndithu, mafuta abwera. Ndikufuna ndikuwuzeni nkhani ya mafuta, chifukwa ena mmanena kuti mafuta awa ndi bingu wapangisa. Mafuta sakuvuta muno chifukwa cha bingu ayi. Dziko lino dziko lino li, am, pa chizungu amati landlocked, ndikuti ndi dziko limene lankati limene lilibe gombe la nyanja ya mchere Chifukwa maiko onse amene ali ndi gombe ya, ya, ya nyanja ya mchere ija amatha kubweretsa zinthu motchipa. Ife kuchokera ku Dar es Salaam kubwera kuno mafuta amatenga mte- mt- mtunda wa 2000 kilometers kupita ku Lilongwe kapena kanayi, kupita ku Blantyre Lilongwe Blantyre Lilongwe kapena kanayi ndiye muganire kutalika kwache pa mtunda umenewo Ndiye tsopano ndifuna ndiku, ndikukumbutseni aMalawi boma la MCP linakhala mu dziko muno kulamulira zaka 31 palibe mmodzi nnena omwe anazindikira kuti ifeyo tili kutali ndi gombe kuti ayike zisime zo- zofuna kumasunga mafuta muno palibe anaganiza The MCP are here andiuze ngati anaganiza zimenezo. Ngati anaganiza zili kuti. Tsopano panabweranso 10 years za UDF. Palibe mu UDF amene ali ndi nzeru zoganiza kuti ife tili nayo kuta- kutali ndi gombe tiyike zisime kuti tizi- tizisunga mafuta sanasunga. Ndiye kudzabwera ifeyo DPP 6 years 7 years mukuna kuti mafuta akupita chifukwa cha DPP zona zoona ndifuna amaga- aMalawi mudziwe zimenezo kuti maboma awiri apita aja kuphatikiza zaka 41 anangokhala phwii amene

Tiyike ma tank atsopano, tidzayika ma tank awiri ku Lilongwe, ina ya petrol ina ya diesel, ma tank awiri ku Mzuzu, ina ya petrol ya diesel, ma tank awiri ku Blantyre, ina ya petrol ya diesel. Ndiye mukaganiza pamenepo boma la nzeru ndi liti? Ngati ena a inu munakhala zaka 41 kupanda nzeru zozindikira kuti tizibweretsa mafuta tizisunga kunoko, wanzeru ndi ndani? Amene amene DPP oye! Amene ofuna kulemba kalembeni. Mawa muzanena kuti muzanena kuti a visibly angry Bingu. I'm not angry. Ndikukuuzani ndikakhala angry Nditakhala ndapsa mtima, utsi umatuluka mphuno. Pano usimatuluka mtima, ndikungokuwuzani zoona. Amalawi tizizindikira zoona ndiku- ndikuvomera kuti choona nchotani. Tizindikira zimenezo, koma ngakhale zili choncho, ifeyo sitingopanga tikubweretsa mafuta komanso padzakhala mtsogolo muno ndikuchita pulani yoti mtsogolo muno padzakhale mafuta tizisunga muno mpaka 6 months oyes muziona zimenezo ndikanenatu ine zimapangika muziona kuika mafuta 6 months kuti ngakhale titalephera kubweretsa mafuta tizitapa kumeneko kumagawirana wanzeru ndi nda Wanzeru ndi ndani? Malawi woyee! Ndikunena izi si cholinga choti msonkhano uno ukhale political rally ayi, koma mafumu amathandizanso kuyendetsa dziko. Mafumu madera mwawo mukakhala dizilo nawonso amasangalala. nchifukwa chache ndatulutsa nkhani imeneyi koma kupsa mtima sinapse mtima ndikazapsa mtima tsiku lina god forbid si- koma sinapse mtima ya koma ndimangofuna kukukumbutsani kuti kodi mukamanena izimezi muzikhala pansipo atolankhani simuli pompa eh, tamvetse tamvetsetsani mukauze ma edit anu kunja kuti akoma munthu uja tu samatukwana samanena zopusa mukafunse kuti adi adi editor lero lokha tamvetsetserani kuti kodi akuti chani ndikuti chani ineyo ndikuti kholo lililonse limati lero akadya amati kodi lero ndadya nanga mawa sichoncho simungalephere kholo lanu kuti kodi lero ana ndadyetsa nanga mawa koma ife 31 years 41 years kungokhala basi mafuta nkungomwera chopathira mmene kumapita Ha- no. what's the matter with you and you say you know how to run the government